Ee, ndị be anyị anyị ekene unu n'ụbọchị nke taata anyị na-asị onye ọbụla biko nke ọbụla ichi ka izelụ ee nke ọbụla ichi nnọọ nke ọbụla a na-etu ka izelụ ee ọ dịrọ ọ dịrọ isi- ọ dịrọ fecha fecha ichi echichi ee ya bụ oge ọbụla anyị bido anyị na-enye onye ọbụla wetara olu uli ya ka iwelu nke ọbụla ichi ka izelụ ya ee n'ụbọchị nke taata ana m ewetara gị mmemme nke anyị na-akpọ ka anyị jee ahịa kedu ihe ị na-azụ kedu ihe bụ ihe anyị na-ere kedu afịa nke ị ma kedu ihe ị kpọsa na-achọ ka ndị mmadụ bịa malụ kedu afịa kedu ife ị na-egosi ndị mmadụ ịya bụ ị sị na nke a bụ nke nji nke nke nji azọpụta onwe m nke nji azụ onwe m gịnị bụ ife a oge a bụ oge ị ga-egosipụta ya bụ ife ndị a niile ị na-azụ ife ndị a niile ị na-ere aka ọrụ niile anyị na-arụpụta ị na-arụpụta ya arụpụta ị na-ele ya ele ị na-egosi ya egosi ị na-emere ya mmadụ otu ọbụla isi eme ya mana ọ bụ ife iji eri nni nke dị mma ị wee chọọ ka ndị mmadụ mara ife ị na-eme ka ndị mmadụ mara ebe ị nọ ka ndị mmadụ mara otu isi eme ya bụ ife n'oge a ka ị ga-egosipụta ya bụ ife ndị a niile n'oge a anyị kpọrọ ka anyị jee ahịa ka ị ga-egosipụta ihe ndị a niile ka ọra mmadụ fị ya ka m gwa gị nke bụ eziokwu ọ bụrụ na ị kpọsa afịa mana mmadụ afụrọ ya onwekwa ahịa ị na-azụ ọ bụrụ na ị kpọsa ahịa mana ọkpa ada aga ebe a anya ada afị ya onwere ahịa ị na-azụ nwanne ọ bụ ya ka anyị ji wetara gị oge a nke anyị kpọrọ ka anyị jee ahịa ka anyị gosipụtara ndị mmadụ ahịa ị na-azụ gosipụtara ndị mmadụ ife ị na-alụpụta ya bụ ife ị na-eme iji alacha pịọm ee ọ dịrọ mma ihe mmadụ na-eme o ji alacha mmanụ eweli ya na-egwu egwu mee ka ọra fị ya mee ka mba ụwa dum fị ya maka na ọkwa onye kpọpụta onwe ya ụwa fị ya nke bụ eziokwu ọkwa onye zoo onwe ya onye zoo onwe ya chi ya ezoo ya mana ị sị onwe gị m ga-apụta ife ka amalụ m amalụ m ga-apụta ife ka ọra fụ m ọra afụ gị ọkwa na ụwa ga n'afịa ka anyị nọ mana ị ga-apụta na ewee fụ gị na ọ bụ onye bịa afịa na-ere afịa ọ bụrụ na ị nwee ngwa afịa ị ga-ere ị wee were ya wee zochie n'ime ụnọ ka m gwa gị nke bụ eziokwu mmadụ ama mbịakwasị gị kee ihe ị kpọsa maka o nwerọ ihe ị kpọsa nke na ịkpọsa ka ọ ya bụ ị wepụtara ọra ọra anyị wee fị ya wee jụọ gị nke a a na-ele ya ele nke a ọ bụ ego one ọtụtụ ndị na-abụ a na-eme a na-azụ ahịa asị na ahịa ada aga na ife ada eme ọfụma na m amarọ nnọọ kemgbe m bidoro ahịa kemgbe m bidoro zụbe ahịa nke a na ọ nwee ka o si adị ọ nwee ka o si enye m nsogbu na ọ da azụ azụ na infact na afịa enwezi isi kee ihe m ga-eme eme nke bụ eziokwu bụ i mego ka ndị mmadụ mara ife ị na-azụ i mego ka ọranaeze gala mara ihe ị na-ere i mego ka ọra mmadụ mara ihe ị na-emepụta ma ọ bụ ife ị na-ere nke bụ eziokwu hapụkwa hapụkwa ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu afịa ọbụla ịkpọsa ị na-emerọ ka ọra malụ ọ dị ka mmadụ ịlụcha ụnọ ma mma were ife wee kpuchie nya o nwere onye ga-afụ ya sị na ụnọ nke a ma anya ee nke a ka anyị ji chechaa sị mba na ụfọdụ ndị na-agabiga nsogbu dị otu a ma nsogbu dị nke ọzọ ka anyị mee ka ọra mmadụ nwee ohere igosipụta ife ha na-eme igosipụta ahịa ha na-azụ igosipụtara ọra mmadụ aka ọlụ ha na-alụpụta ya ka anyị ji tinye ya n'oge a nke anyị kpọrọ ka anyị jee ahịa ahịa ka anyị bịara n'ụwa ahịa ka anyị na-ejekwa ka anyị gosi ndị mmadụ ihe ị na-eme ka ndị mmadụ sị eziokwu eziokwu achọrọ m ka achọrọ m nke ọzọ ọ bụ n'oge a na onyonyo a CIA News ka anyị ga-egosipụtara gị ihe ndị a niile gosi gị ndị na-ele ihe dị mma ọfụma ị chọrọ ịzụ azụ mana ị marọ ebe ị ga-azụta ebe a na-ele ihe dị mma sonyere anyị n'ebe a ebe a kpọmkwem ka anyị ga-egosipụtara gị ndị na-ere ngwa afịa dị mma ya bụ ị zụọ ahịa na nke fa i nwerọ nsogbu gị na ha zụọ ahịa gị na ha kwuo okwu ihe gị na ha kwuo dị ka kpịm ada akụ ya mmiri ọ sị gị na ngwa afịa a bụ otu a ka ọ dị otu a ka ọ dị ọ sị gị na ngwa ahịa ga-emere gị nke otu a ka ọ ga-esi mere gị ọ ndị anyị na-agba mbọ ka anyị gosipụtara ndị ụwa ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụ azụ sonyere anyị ebe a ị chọkwara na ire ere sonyere anyị ebe a ị ga-ama ndị na-eme ọfụma n'eziokwu eziokwu ọkwa na ahịa ọma na-ere onwe ya ka anyị gosipụtara gị ahịa ọma ndị a niile ka mba ụwa wee mara sị na nke a bụ kpọmkwem na nke a bụ ejesi ọgwụ sonyere anyị na mmemme a na CIA News na oge ka anyị jee ahịa ka anyị gosira gị ndị na-ere ere nakwa ndị na-azụ azụ ka ị mara nke ka mma a ka m bụ onye nke gị Chidi Ikenna Amobi ka anyị jee